o nwere ihe na-eme ịma na a bịa be anyị nna m na-anụ nwaanyị ịtọ nke tọkwa m na-anụ ịtọ nke ọ tọrọ na-anụ ịtọ ha chichere ọzọ na-anụ ụba nwaanyị ị bịa be anyị ụmụazị aka nkụ ine iru ọya oyi ọya ine iru ọya oyi ọya anyị na-aga akwụkwọ na-asị ndị be eze famili asị na ha akwụdo nara anyị n'aka efi na ọ na-atọ ụtọ mana anụ ofu nwaanyị ahụ ọ mụta ụmụ ịtọ so ụmụ ịtọ ahụ ya adị na-eyi nwanne enwere m na ịnụ ụba nwaanyị na ọ na-atọ ụtọ na famili
anyị nakwa n'obi ikoro ikoro mmụọ anyị nakwa n'obi ikoro ikoro mmụọ ma n'ọdịbendị nke tata na gị nọ na nke ijele nwanyị nwaanyị Ezeagụ a na-anụ na Obiagụ Uruagụ Nnewi anyị bịalụ ka ọ kọwala anyị ife dị iche iche ọ ya-adị mma ka i sonyela anyị ka ị wee mụta ka Nnewi si eme maka na a sịrị na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana ọ na-akwa ụkwara ọ bụrụ otu o daalụnụ mụnwa bụ mgbe m nọ be nna m ana m aza Nwakaego Eze m bịazie ije di na Nnewi zawa Nwakaego Ọkafọ ọ Nwakaego Ọkafọ udo ji ụlọ udo ji ụlọ na ọhụ ide udo ji ụlọ ya bụ afa mụnwa si from E- Enugu steeti a bịa na Enugu steeti m bụrụ Ezeagụ a bịa na Ezeagụ m bụrụ onye ụmụ Ezeagụ na Ezeagụ wee bịa ije di na Nnewi a bịa na Nnewi m biri Uruagụ bịa n'Uruagụ ọ bụrụ Obiagụ nke bụ eziokwu bụ na ọ nwaanyị na-ekwu ka ebe ya bịara dị ya mma abịa m ije di na Nnewi aghọtara m o nwe obodo ife adọrọ mana obodo m bịara dị m mma hanwa na-anụ m etu m ya-esi dozizi onwe m ọnụ etu ọ ya-esi dị m mma adị m okay be ha amarọ m maka onye ọzọ sọ na a chọwa ke ka mma onye ahụ ebiri be nna ya mana ebe nkọrọ asịrị si Enugu steeti Ezeagụ wee bịa obodo a ụmụ Ezeagụ mba na mma ebe m dịkwa down maka na esi m mba bịa a nagidere m otu m siri bịa be ha ha nabatakwanụ m mgbe m dịkwa down na-eruwere ha isi etu Nnewi si anụ nwaanyị dị m mma bụ na nke izizi amụtara m nwoke mụta nwaanyị a bịa ịnụrụ nwaanyị na Nnewi a ya-agba njụ mara ebe onye si ajụta ebe onye si ajụọ maka character nne na nna wee bịa ịnụ nwa ahụ ife izizi ejikwa na-abịa anụ ya bụ nwaanyị bụ ọjị na obere mmanya ha kwekọrịtazie na ha ya ebi emewe ife dị mma ife dị mma ahụ bụkwa na ịkụ aka n'ụzọ ịkpọ ịkpọ ị- ime omenala bụ isi na ọmụma ime nne o wee ruzie n'ịgba nkwụ ana m ewere ya ewere na ha na-eme nke ha nara ọnụ karịa obodo ọzọ omenala Nnewi na-eme na-adịchaghazị mma ọ na m na-ekwukwa nsị he ọ bụ nna m na mmadụ nọ dịka etu a kịta na-abịa anara nwa m asị na agbakwara nkwụ nne ya before nke nwa ya ma nna ya agbakwara nkwụ nne nna ya before nke nwa ya anyị ka na-ajụcha ya be anyị mụwa na-aghọta na ọ nwere ike na ụfọdụ ada ajụzi ya mana ọ ihe kwesịrị ọjụjụ abịa na marriage a na ịlụ di nwaanyị na Nnewi a ekwesịghị onye Nnewi achọ ịnụ nwaanyị o nwere ụdị nri a na-esi na achọ ịnụ nwaanyị ahụ eji akpọ ya ihe omenala ana m aghọta na achọ ịnụ nwaanyị a na-asụ ụtara ede eji anụ nwaanyị ụtara ede ahụ bụ ndị nze ka a na-atọpụrụ ya ha mana semovita ka anyị jizi anụ nwaanyị kịta esie semovita onye ọbụla erie achọ ịnụ nwaanyị ha echetezi na ọ nwere ndị ichie nọ n'ụlọ mana ọ ha bụ isi mụwa na-aghọta na Nnewi chefuziri ya na o kwesịrị na onye anya anụ ji asụtagodo ụtara ede site obere ofe onugbu eje were nri ahụ tụọrọ ndị afụhọ anya na ọ ha ya ebu ụzọ rie before anyị bụ mmadụ eriwe ndewo anyị adịrọ ịbụ ọsọ mụwa ka ọ na-anụ mana ọ bụkwara m ịnụ nwaanyị na ya natara m ọya ọzọ ọjụ o nwere ihe na-eme ịma na abịa be anyị nna m na-anụ nwaanyị ịtọ nke tọkwa m na-anụ ịtọ nke ọ tọrọ na-anụ ịtọ ha chichere ọzọ na-anụ ụba nwaanyị ịbịa be anyị ụmụazị aka nkụ ine iru ọya oyi ọya ine iru ọya oyi ọya anyị na-aga akwụkwọ na-asị ndị be eze family asị na ha akwụdo nara anyị n'aka efi na ọ na-atọ ụtọ mana anụ ofu nwaanyị ahụ ọmụta ụmụ ịtọ so ụmụ ịtọ ahụ ya adị na-eri nwanne enwe m na ịnụ ụba nwaanyị na ọ na-atọ ụtọ na family ndị maara eme na ọ bụrọ ihe ọjọọ na onye chekwa oke ya emewu ya 41 years ya bụ ife ọ nọ ebe a since 41 years a mụ na ya ekpeleghị ikpe ndị be nna m abịabeghị ebe a ikpe ndị be nna ya abịabeghị anyị amarọ ife bụ ọgụ kama na anyị nwekwara ike ịba mba o ọ na-aba kịta mana ofu ife ọ ghọtara na m bụ na ọ maara ụdị m o nwere ike kịta pụta na-abara m mba o tie aka na nsị na mma na nsị a mister man ịma mmewu ya anyị kwuchekwa o sikwa ebe a ga ebe ọ sị bụ nne m ye m ọjị ka e ye ndị bịara be m anyị adịghị anyị amaghị iwe and amaghị m ihe o mebere m ya ewe m iwe na ma na ma ya ha ama ihe dị mma o mee ọkwa ị na-aghọta so amarọ m ihe ọ bụ ọ ga-eme m ihe- ọ bụ na ọ na-eme ihe ọjọọ mana m akpọ ife ọjọọ maka ọ dị ewe m iwe o nwekwana ihe m eme tata o wee ya wa iwe o nwere m mechegoro ihe kịta ọ sị Nwaego ụdị omume ị na-eme adịghị mma sị ma mister man akparịkwana m ọ bịakwa izu o si Enugwu bịa ebe a anyị amụọ ya amụọ nwe onye ya ekpọ ya ife ụtụtụ echi bụkwa ka anyị na ndị mmadụ asị na anyị na-confuse ha uwe ihe ọ na-eme m o anyị ekpenughị ikpe menụrụ m ihe ọjọọ mgbe nne ya nọ ndụ ka ọ na-abụ na-eme ka ọ na-ayọ m m doo na m gbaghara na mmakwa na ọ ya emebe ka mma m ọ bụghị ekwu okwu na-ese 41 years ya bụ ife a ya na mgbe ọ ga ya akụ kwana be ya o agwara ya ọ bụ na m amụghị nwa na mma anatara ya nwanne m ọ ka nọkwa ndụ taa ọ di m dọna n'iwu ụlọ ajụrụ agwa ya ka m bịa isi m bi ha ebeghị 4 years m amụghị nwa ejekwa m kpọrọ nwanne m mụ na ya dị ụma ha onye mbụ wee nụwa m ka azị na anyị mere mana ọ rọvụ m mara ọvụkwa ya so na akpọghọ m o nwe ihe na-esere anyị 41 years m bịara ife a

a na-enwe oge niile ọ na-aṅa aṅa etu a ma ime play politics ọfụma ịpasa by pụta ọ sị na ndị amaka ọ ya ma until- ọ bagodo n'ime ọ ma ama until na o spend enough time wee chọpụta na onwe sọ nsụkwa bụ sodo na onwe gasị gosi na ọkwe na anụ ehe mana ọnya na na ya ọrọ dịka a sị na that politics na-ebido na fam- n'ezinụlọ so ọ bụ family politics is the best politi- politics so na a na-eme ọrọ na mmadụ adịrọ mma a na- a na-enwe reason eji anụta nwaanyị ọzọ ọrọ sọ na onye o nwere ego ma ọ nọ na-akpata nri ọrọ sọ but ịchọ second wife na-enwe big reason ịba ịba n'ime some family ife kpa- ife kpatara eji enwe second wife or third or even fourth mana ọ na-enwe reason ya eji nwaanyị ka efi na create an extra problem because onye onye maka na onye anya tara obuterela ka asị ka e butere ya ọzọ ọ bịa anya tabara nke ọ na-anya so it's another thing hmm. so ọlụ nya nwere ife eh, inwe mmadụ dị nne dị mma mana ọrụ maka modern women in short ọ yesteryears women ka ya sị na ha aṅụghị kedu three do five ma onye pụta o buru okpe jewala ife ọ na-eje ma modern women o nwere ụdị life ha nwere ị pay attention na onye nke anụwa Ee, o je- ee, ee, nke ya sị ha na opesiri ọ na nwa arịgota na ọ sị ị furu ife nna unu na-eme

hmm.
onye obi agụrụ agụ nnewi
eh, emelụ m building so eh, ma alụgo m ọlụ rinne so m wee kwụsị alụ major job na nnewi a for example ọ mụnwa mụ na nwanne m nwoke handle machine parts na 1989 ọ mụnwa si northern nigeria wee kpọrọ about forty something workers wee bịa execute the job under prompt and quality Nke eji ama atụ. eji ama atụ